Hi, welcome. It's an info YouTube channel here. ndi nkhani yokhudza chete yemwe wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino michael usi wakhala pa zachidwi chake chodzayimira pa mpando wa mtsogoleri wa chipani cha utm izi zikudza potsatira kutha kwa nthawi yomwe chipani cha utm inayika kuti onse ofuna kudzayimira pa mpando wa mtsogoleri wa utm akhale atapereka zikalata zawo kusonyeza chidwi chawo chodzayimira pa mpandowu pa mkumano waukulu wa chipanichi omwe udzachitike pa 17 mwezi uno mu mzinda wa mzuzu kufikira dzulo lomwe ndi tsiku lomwe chipanichi chinayika kuti ndilomaliza kulandira zikalatazi newton kambala patricia kaliati dalitso kabambe komanso dr matthews mtumbuka ndi omwe anali atakwanitsa kupereka zikalata zawo komabe pofika dzulo Chipani cha utm malingana ndi mlembi woyendetsa chipanichi Augustine Mtendere chinali chisanalandire mawu aliwonse kuchokera kwa a Usi ngati anakali ndi chidwi chodzayimira pa mpando wa mtsogoleri wa chipanichi potsatira kulephera kwake kupereka kalata zosonyeza chidwicho. Mtendere akufotokoza zambiri kwa wolemba nkhani wathu Malumbo Ngwira momwe yayendera ntchito yolandira zikalatazi kuchokera kwa awo ofuna kudzayimira maudindo osiyanasiyana ku mkumano waukulu.
ntchito imeneyi inayamba last week friday ndipo lero ndalandira kalata ya bwana kambala so far pakali panopo ntchito imeneyi ikuyenda bwino chifukwa ma presidential hopefuls amene akupikisana pa mpikisano wa president ndalandira makalata awo a anthu 4. Oyamba amene ndinalandira kalata yawo ndi Dr. Kabambe last week Friday, achiwiri anali Dr. Mtumbuka ndipo achitatu anali Honorable Patricia Kaliati. Lero mmawa uno ndimene Tonse tachitira umboni kulandira kalata yochokera kwa bwana Newton Kambala ndipo ntchito imeneyi kwa ine malinga anandipatsa ntchito yochepa yongolandira makalata amenewo kotero kuti ayi ndi ulemu ndithu umene andipatsa achipani a convention committee ndipo ndiona ngati ikuyenda bwino kwambiri palibenso vuto limene ndakumana nalo tsiku lotseka ngati deadline ya kulandira makalata nomination papers from presidential candidates angakhalenso ma aspirants a ma positions ena aku convention tsiku lotsekera ndi monday 4th november 2024 a president achipani sindingayankhepo chilichonse fo sindinalandire mawu kapena meseji ina iliyonse chochokera kwa iwo olo kwa nthumwi zawo kuti abwera liti kudzapereka manomination papers awo ndipo zoti analipira osanalipire zimene zonse sindingayankhe Mwina analipira straight ku convention committee ndiye ndingatero kuti lero mpaka pano palibe chilichonse chomwe ndamva cha apresident achipani kuti nawonso abwera kudzapereka mapepala awo augustin mtendere mlembi woyendetsa chipani cha utm ndipo kuyambira dzulo malipoti omwe wailesi ino siingatsimikize akhala akumveka kuti chipani cha utm chaonjezera nthawi yolandirira zikalatazi potsatira kulephera kwa akuluakulu ena kukapereka zikalatazo tikhala tikupatsirani zambiri za nkhaniyi m'mapulogalamu athu otsatira koma pakadali pano newton kambala yemwe ndi mmodzi mwa omwe aonetsa chidwi chodzayimira pa udindo wa mtsogoleri wa chipani cha utm watsindika zakukonzeka kwake kuzatsogolera chipanichi akazasankhidwa ku mkumano waukuluwo kambala watsindikiza izi polankhula ndi olemba nkhani wathu malumbo ngwira Ah, ineyo kuti ndiganize zopereka mapepala anga lero ah, ku chipani cha utm kuti ndiime nawo pa position ya president sizikuchitika chifukwa choti ndikufunitsitsa ngati ah, munthu kuti ndingokhala president izi zikuchitika chifukwa choti ndikudziwa amalawi ambiri akufuna mtsogoleri amene angapitilize ntchito imene anasiya Dr. Saulos Chilima imene ankafunitsitsa kuti Amalawi tsiku lina adzapeze ufulu pa chuma kuno ku Malawi. Amalawi adzapeze mwayi woti akakhala kuti akudwala azipeza mankhwala m'chipatala. Zimene atsogoleri ambiri amene amafuna maudindo chifukwa cha dyera sakukwanitsa. Takhala tikuona mmene zakhala zikuchitikira kuno ku Malawi kuti anthu avutika ndi umphawi. Ine zimenezo zimene zandipangitsa kuti ndichite nawo pofunitsitsa kuti zimene ankafuna Dr. Chilima tiwapatse a Malawi podzelera mu utsogoleri wanga pa chipani cha utm.
Mwakhala mukunena kuti chipani chimenechi sichogulitsa komanso anthu akasankha atsogoleri akaonenge zinthu ngati zimenezi. Mufuna kunena kuti chani? Eh, ine kawiri kawiri ndimanena kuti chipani cha utm sichili pa malonda. Zimenezi ndikunena chifukwa choti pali anthu ena amene akufuna ud- maudindo akutama ndalama kuti iwo ali ndi ndalama akhoza kupatsa ndalama ma delegates ndikudziwa kale kuti kuli anthu ena amene akukonza ziwembu zoti tikapita ku convention uh, ku Mzuzu akayendere ma delegates kumawapasa ndalama usiku ni cholinga choti iwowo akavoteredwe osati chifukwa choti ndatsogoleri oyenera koma chifukwa choti ndatsogoleri amene akuganiza kuti ali ndi ndalama zambiri chifukwa chake ndikupempha kwa ma delegates kuti ayesetse kuti voti yawo asayigulitse ndi ndalama chifukwa akatero azunzitsa ana awo kutsogolo. Tiyambe tsopano, tinyamuke kuyamba kusankha atsogoleri amene akhoza kuchita zokomera Amalawi osati zongokomera iwowo pomatigwira m'maso kumaganiza kuti ndife opusa akhoza kumatipatsa ndalama kuti ife tiwapatse voti.
Newton Kambala, m'modzi mwa omwe aonetsa chidwi chodzayimira pa udindo wa mtsogoleri wa chipani cha utm. tikupitiriza programu iyi ndi nkhani yokhudza ganizo lomwe akatswiri pa nkhani za sakatula mbiri ya dziko lino ayikira kumbuyo lomanga chiliza chamakono cha mmodzi wa mamulumuzana pa ndale za mdziko lino gwanda chakwamba tikunena pano boma layika kale mu manyuzipepala chidziwitso cha lingaliro lake lopereka ntchito yomanga chilizachi ku kampani ya pmc limited yomwe idzadye ndalama zokwana 2.7 biliyoni kwacha ndipo mwa omwe alandira ganizoli ndi conleth chester selenje akuluakulu a lost history foundation poyankhula ndi olemba nkhani wathu thumbiko nyirongo
Uh, maganizo omanga chiliza osati kwa achakwamba wokha komano omanga chiliza cha anthu amene tikuona ngati akuyenera chiliza ndi maganizo abwino nde apa patuluka mbali ya nkhani ya uh, gwanda chakwamba kuti boma likufuna kumanga chiliza cha iwowo nchifukwa chake tikuyeneranso kukamba za zoti a gwanda chakwamba anali ndani komanso anachitapo chani pa mbiri ya dziko lino chifukwa uh, anthuwa ndi anthu akuluakulu pa msinkhu kusonyeza kuti sanayambe ndalezi lero anayamba ndalezi kalekale ndithu ndi misinkhu ya malemu gwanda chakwamba anayamba ndalezi pamene timalandira ufulu nkuti iwowonso ali kale mu ndale choncho tisakhale ndi chithunzithunzi kuti anthu amenewa ayamba ndale 1994 ndi matipate ayi nchifukwa ndikufuna ndiunikireko zomwe mbiri ya dziko lino inasunga kapena yasunga zokhuza uh, gwanda chakwamba moyo wawo wa ndale kufikira pano komanso kuti dziko lifanizire kuti ah, mmene adusa a gwanda chakwambamu kufika pa tsiku la lero Ah, ndi munthu woyenera chiliza kapena si munthu woyenera chiliza. A, poyamba tinene kuti tikanena kuti zowayenereza ndi ziti ineyo ndikanakamba za chimene akhala kuyambira zaka za mmbuyo mmene amayamba ndale kufika pano. A Gwanda Chakwamba akhala ndithu mchipani cha Malawi Congress kuyambira pamene. timalandira ufulu wa dziko lino nkuti iwowo ali kale ndithu phungu wa dera lina la Nsanje limene timalidziwa ali ku Nsanje uh, komano mu 1964 anali munthu amene anali nawo mu imene timati cabinet crisis pamene iwowo anali mbali ya boma uh, kutsutsana ndi anthu amene ankafuna kusinthika kwa zinthu mdziko lino. Choncho poti anthu amene amafuna kusinthika kwa zinthu mdziko lino, a Gwanda Chakuamba anali mbali ya boma imene uh, imayankhula kuti uh, mbaliyo ili bwinobwino zimene ikupanga za bwinobwino. Tikawerenga mozama zimene zinakambidwa ku parliament mu nthawi imeneyoyo mu September 1964, nthawi ya cabinet crisis, a Chakwamba anayankhula kwambiri ndipo tikhoza kunena kuti anayankhula udyo pa zimene anayankhula. Uh, akutero anakhalabe ndithu mchipani cha Malawi Congress kwa nthawi kenaka dziko ndi dziko zin- zinthu zinadzatembenuka mpaka na um, kamuzu anawamanga boma linawamanga Choncho anatuluka. Atatuluka, boma lomweli linawasankhanso kukhala uh, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino pamene a Kamuzu Banda ankadwala. A Kamuzu Banda mmene amadwala atapita ku Garden City kulandira chithandizo uh, panali anthu atatu amene amayendetsa dzikoli a John Tembo ndi ena ndangowayiwala pang'ono komano wina anali Gwanda Chakwamba anthu atatu
conleth chester serenje mmodzi mwa akuluakulu ku lost history foundation usi is playing evil games he better start his own party as nankhumwa did uyuyu akufuna aphe utm amkhodo mwanyali mphunzitsi ometa mbali in cholo na nsato dr michael usi's silence on his utm presidency candidature sparks uncertainty affecting party morale supporter enthusiasm and his own political prospects amid rival candidates growing momentum fred kalolo from chirimba in blantyre vuto ndiloti ena ku utm mpaka pano sakuvomereza kuti chilima anamwalira nchifukwa akuona ngati michael usi si president wawo koma usi wachita bwino kusapereka mapepala ake chifukwa pali ena omwe akuzitenga anzeru choncho asadabwe ine kk Chifukwa chimene Dr Usi sanapereke zikalata zawo akudziwa okha chifukwa tsiku lomaliza amalidziwa. Izi ndizongofuna kuchedwetsa komveshoni ku chipanichi, Fredson adanitsa. Kumeneko ndi kwa Manase uh, ku Blantyre. Michael Usi ndi osokoneza, akudzimva udolo kwambiri, akugwiritsidwa ntchito ndi mcp ndi cholinga chofuna kubalalitsa utm koma sangakwanitse, wachepa nazo. Ine mmisiri olimbikira, kumeneko ndi ku Blantyre. Kupitirira kuona maganizo anu

Juice ako Chiradzulu on Michael Usi's candidacy, I may use Honorable Mkaka's words saying ndale sapanga masana ana akuona ndale amapanga usiku ana atagona those whose moves are obvious are not fit for a big party like UTM. uh, still appreciating your views regarding the stories that we have this morning inside uh, Good Morning Malawi. here on mich fm zimene apanga a usi kusakapereka makalata oyimira presidency tsiku loseka litakwana ndikuzikonda kufuna chipani chiwapase tsiku lawo okha azaonetse kuti ali ndi anthu ambiri owatsatira koma chimene angadziwe nchakuti masewero amapanga aja ndi utsogoleri ndi zinthu ziwiri zosiyana koma ku convention sangawina kudziwiratu manthuwa mbulumbudzi cb why are we wasting money on people who are already dead yes chakwamba contributed to the politics of this country but the timing is bad anthu akufa ndi njala inu mukamange chiliza mpaka 2.7 billion boma ili ma priority ake sali straight ndithu ine nakari ku Chapima kumeneko ndi ku blantyre Tione ena kuti akuti bwanji a pa nkhani zimene tikuulutsa. Manganyayu wapangira dala kusakapereka ma nomination ake cholinga asokoneze msonkhano komanso tsogoleri mulibe. Ine nyenthei. Kunena zoona a Chakwera walephereratu 0 pa 10 ndipo dziko la Malawi labwerera mmbuyo pa zaka 4 zimenezi ndipo mcp isazapezekenso Malawi muno mpaka Yesu adzabwere. Ine Enoch Kuseliwe kumeneko ndi kwa a mwati ku blantyre kwa chemusa uh, tione ngati nthawi ingalole kuti tioneko nso mauthenga ena usi ndi wa mcp not utm asatikwane ameneyo uh, munthu oyipa tione kuti uthenga umenewo uh, atumiza ndani timapempha kuti mukamatumiza uthenga wanu tidziwitseni dzina lanu amenewa nda julius abonongwe usi amapanga zake zokha asalimbane naye komanso lata mpando akapereka zipepala ife tilibe naye atero ndi elias kumeneko ndi ku ndirande tione ena kuti akuti bwanji mmawa wa tsiku ma, mukamalimbana ndi usi muononga chipani ndi wa mcp ine shadrick banda kumeneko talowa uthenga otsiriza mmawa wa tsiku lalero chifukwa cha nthawi ukhale uwu a usi sangakhale mtsogoleri wa dziko ndi oderera komanso achibwana he's already vice president of the country and he has nothing to offer to help malawi come out of the current economic crisis he's good at drama performances and not politics bison madi that's in cape town south africa